1984 Cecilia kadzamira anayambisa chitukuko cha amayi kodi ndalama zoyendesera bungwe amazitenga kuti choyamba amakakamiza anthu kugula membership card ya chitukuko cha amayi ndipo ukalephera kutero amakwanda nkhuku kapena zokolola ngakhale magalimoto amagwiritsa ntchito aboma ndalama zoyendetsera bungwe amatapa ku mapalasteto ngati admarc ndi escom 1994 freedom foundation ya Anne Muluzi komanso shanil ndalama amatenga kwa anthu a bizinesi ndi makampani aboma joyce banda foundation inayaka moto kuyambira 2012 up to 2014 same applies ndi Callista Mutharika safe motherhood posachedwa monica anasegula bungwe shaping the future foundation anayipangira launch ku state house ndipo imathandizidwa ndi makampani aboma a business ngati luthando holdings komanso Farook Gani ndiye lero tikufuna mutiuze mabungwe amene ndatchula apa ali kuti kodi masponsa aja akuthandizabe
bakili muluzi tv ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti kumpanda kwa inu wake sumavulirako zovala zonse
Jane Ansah ndalama akuzitenga kuti mmbuyo monsemu anali chete kungokhala vice president bungwe silikusowa thandizo tikungomva lero Jane Ansah foundation ikugawa zakuti kwakuti mawa chimodzimodzi madairekita ali nawo akuluakulu akulandira mamiliyoni ndalama akuzitenga kuti Jane Ansah mcp government kunali nduna za matama kama jekete ndi mnzake Chithyola anagawa ma 100 miliyoni ku convention kungochoka mboma anaduka mwachidule gertrude Mutharika si first lady woyamba kukhazikitsa bungwe ku state house botswana ku zambia and the whole continent akazi a president anayambisa ma foundation ku nyumba ya chifumu even ku america zimachitika Nancy Reagan 1985 michelle obama 2009 jill biden 2021 anayambisa foundation atapita ku white house kupanga blame gertrude mutharika is part of jealousy that has been there for a long time in malawi inu Monica Chakwera 2021 anayambisa bungwe limathandiza achinyamata akutero koma bungwe limeneli limalandira thandizo kuchokera kwa mapalaseto ngati escom amatenga ndalama kwa mra and in addition monica chakwera amathandizidwa ndi luthando holdings komanso amwenye osiyanasiyana kuphatikiza faruku gani palibe anadzudzula kunena kuti this is conflict of interest tamvera kaye nyamata monica chakwera ndalama amazitenga kuti callista mutharika safe motherhood foundation ndalama zimachokera kuti panopa tikumva jenasa foundation paliponse jenasa foundation zambaliti za jenasa foundation kodi amayi amenewa akuti ali kumene kutenga ndalama

ine ah, ineyo eh, lipstick eh, kundika makutu kundika makutu afisi pamwamba pa chipewa chake chimene navala ine sindingasilire koma kumaoneka bwino tonse timasewera ntapoda ntapoda ntapoda pose gertrude mutharika ndi first lady wa namba 6 kuno ku malawi mbuyo monsemu ma first lady okwana 5 anatsegula mabungwe koma palibe anabwera ndikunena kuti ayi watsegula bungwe ifa chani Atachoka Gertrude Mutharika 2020 kunabwera so first lady Monica Chakwera. Anatsegula bungwe. And no one complained. Luthando Holdings imagawa kumene kuja kumakagawa njinga za moto. Njinga imodzi 20 million. Faruku Gani uyo ogulitsa mankhwala mzipatala. Amachita fund Monica Chakwera Foundation akuti shaping the future. Ndalama zimapita kuti ma 1.5 billion amene amaperekedwa kumeneko nduna za boma zimasonkhera ndalama kumpasa monica chakwera mra escom imasiya ndalama ku bungwe la monica chakwera kodi amabungwe amenewo a hrdc anayamba atafunsa kuti ndalama zinapita kuti akuluakulu history is the best teacher